Nkhani yomwe yatipeza kumene breaking news tu imeneyoyo ndiyonena kuti no Prince Kaponda Mgaga ndizonena kuti tu watapidwa ndi polisi ya ali m'manja mwa polisi tikunena panopa ndipo tu ku polisiko kuchita kutsimikiza funsobe likumangokhala lonena kuti no pa mlanduso wotani umene ammangirawo nde tingofotokoza tu motere. kuchokeratu ndekuti ku nthambi ya polisi kunoko ku malawi amene amayankhulira polisiyo a Lael Chimtembo atsimikiza zonena kutino akusunga prince kaponda mgaga ndipotu uyu magaye tikamukumbukira bwinobwino ameneyotu ndi amene anali chief of staff pansitu pa ulamuliro wa a Lazarus Chakwera nthawi imeneyo ndamene ankayang'anira ndithu state house yonse ogwira ntchito za ku state house anali pansi pa iyeyo ngati mukufuna mukaonane ndi Chakwera mmayenera kudutsa mwa iyeyo anali munthu wamphamvu ndithu kaya zochitachita za Chakwera Eya anthu onse amene akumzungulira chakwera ee kufuna kukamfikira chakwera zonse zinali mmanja mwake mmene tanenera chabwino nde ameneyutu atsimikiza a Lael Chimtembo kunena kuti no amumanga ali mmanja mwa polisi koma kuwafunsa mlandu wake ndi uti akunena kuti pakanali panopa sitikuuzani mlanduwo mudikire tibwera kudzakuuzani bwinobwino komano ndizoti tingathe kukutsimikizirani kuti no tamumangadi mkulu ameneyu. Kumangokhala pansibe nkumafunsa zoti angakhale kuti ammanga pa mlandu wotani nanga sitimati be iyayi anena kutitu san atiuza milanduyo aka- aka- akaipanga finalize bwinobwino akakonzeka apolisiwo koma ammanga nde mlandu wake ungakhale wotani nde kungo- kungo- kungopitabe ndi background eti sitinoti milandu yake ndi koma tipite ndi background kunena kuti Mkulu ameneyitu makamaka nthawi imeneyo ya a Chakwera yomweyo ndi zonena kutino anadzakhudzidwanso ndi nkhani za Zuneth Sattar eya munthu uja wachinyengo kwambiriyu amene amadziwika ndi chinyengonso kwambiri kuno ku Malawi kuti ndi wamabizinesi komanso amakhala nde kuti ku Britain mkulu ameneyo amakonda nde kuti kumachita bizinesi ndi boma ameneyotu anapezeka zotino anapereka makamaka Mercedes Benz Kwa Chris Kaponda Mgaga ndipo no atachita kafukufuku zimaoneka kuti no Benz imeneyo ampatsa ngati zachinyengo choncho ndipo no iyeyu Kaponda Mgagayo ataona zonoti no eh apapa nde kuchema basitu anangotenga Benz ija ndikuiperekansotu ku boma akuti nkusainatu restitution agreement eh restitution agreement eh kusaina zonena kuti musandimange mundipase immunity nde kuti ine ndipereka benz ipite nde kuti kuboma basi ineyo ndi solakwanso chani chani kunapezeka zoti no ndetu anali ngati no ndi ka immunity kameneko kuti asamangidwe choncho from that time kenako ndi amene tikumva zonoti apa wamangidwa tizapangaso relate ndi restitution imene ag eh, restitution agreement yomwe tikuinenayo tizapangaso relate bwinobwino chakutsogolo kuno Koma uyunsotu ndi mkulu amene anapezeka zoona kuti anaitanidwa nawo kujatu ku scandal ya Amaryllis Hotel kunena kuti iyayi anali nawo mu zokambiranazo amakapezeka nawo ngakhale amamufunsa kuti ah kodi ameneyu muti ankakapangako chani ah amakangodya basi kupita ndekuti ku meeting chimene amangopitira kukadya osayankhulapo zina zichonse chani mkulu ameneyunso anapezeka kuti anaitanidwa nawo ku nkhani zimenezi za Amaryllis Hotel kodi nkutheka kuti amumangira pa nkhani pa imodzi mwa nkhani zimenezi tizaona tsogolo kuno kapena mwina mwake kuliso nkhani zosiyana parallel ndithu zimene iyeyo mwina mwake anazita tisaiwale tikunena kuti no chief of staff si munthu wamasewera nde kuti ku state house kuja zinthu zambiri amazipanga control ndiyeyo and state house ndi nyumba yomwe no ndi ya president Zachidziwikirebe, zinthu zambiri zokhudzananso ndi dziko lino zimakhala zikumadzazunguliranso kumenekoko. Nanga si ndi kumene kumakhala president? Mafayilo, chani, china chilichonse chimakhala chikumampeza kumenekonso president, mwa njira ina yake. Ndiyetu akunena kuti notu ammanga amene taneneramo. Anyways, tikambeno za Restitution Agreement imeneyo. Tikuti, akuti anasaina deal nthawi imeneyo. walandira galimoto ya, ya, ya, ya, yakuba kuchoka kwa sattar eh, tisati ya- yakuba ya koma ya- yoti no amakayikira kuti ampasa ngati no mm, zachinyengo choncho mm? kumpasa galimoto imeneyoyo ali ni mphatso zosiyanasiyana amalandiratu kuchoka kwa sattar munthu amene akuganizidwa kupanga zachinyengo Munthuyonso nde kuti iyeyo pomalandira zimphatso zimenezo, tisaiwale zoona kuti no munthu wamphamvunso ndithu, amene akugwira ntchito nde kuti ku state house, kuyang'anira state house. Ayitu, nkhani ndi yonena kuti restitution agreement imeneyo nde kuti inapezeka kuti no inampatsa no tsopano chitetezo choona kuti asamangidwenso ndi polisi. ndetu akhala osamangidwa kuchoka at that time kumazafika panopa eti sinanga anasainirana komano kumangidwa kuku zikuoneka zonotino pali china chake nde kuti chimene chalakwika ndi restitution agreement ija nanga sinde kuti inampasa immunity kuti asamangidwe chitetezo choti asamangidwe iyeyu komatu kwapezeka zonoti ammanga ndiye kuti chitetezo chija panopa sichitetezoso iya Nde akakhala ammangila pa nkhani zake ziti? Mwina kapena nayeso ndi zimilandu zambiri zimene zimachitika kapena zimene zikumkhudza? Koma kunena kuti no chifukwa kuti panali nde kuti chitetezo chimene choti asamangidwe nchifukwa ake amakhala osamangidwa kapena? Eeh nchifukwa ake pano tikupanga relate ndi restitution agreement imeneyi kuti mwina mwake chitetezo chimene immunity imeneyoyo ndi imene imampatsa mphamvu kunoti iyeyo akhale ndoti osati osamangidwa chinali ngati nde kuti no chi shield ndithu eeh. basi kumamuteteza uku eh nde apa pano kwapezeka zoti mwina mwake no chitetezo chija basi mwina chapezeka kuti chapanga one off palibeponso mwina chafufutika kapena chifukwa kwapezeka zoti akumangidwa whatever the case is what we should know is ali m'manja mwa polisi ndipo tanena kale kunoti no atifotokozera mu nthawi yake apolisiwo kunoti ammanga mkulu ameneyi pa zifukwa zotani? Timakhala tikumanena kuti no stay tuned to Justin Tech Malawi chifukwa nde kuti tikhala tikupatsansoni update ya nkhani imeneyi kumene zikathere ti Yaah sizoti kuti ammanga zikuoneka kuti ammanga ndithu kaya mwina masiku apitawo mmene zikumvekeramu sizoti zikumveka ngati kuti sanammange leroli ai. kuti ah, kunali kumangomwinikira kuti ah, kodi amene ali kuti akuyenda potani ena kutsina khutu chani kenaka kufunsa apolisi ati iye ayi alidi m'manja mwa ifeyo ameneyo ndithu pamene ikuphedwuka eti inuyo mukaphwanya malamulo no kunena kuti no azakutsatirani milandu akuti simaola ngakhalebe tikumaona milandu inayo kumangothetsedwa eh? ukaphwanya malamulo lamulo limenelo ndone kuti no lili nde kuti kuseri kwakeko kuli chilango Nde ma guys awawa sangangomangidwa out of basi opanda ndekuti zikhale chilipo zina zake zimene mkulu ameneyi anachita and ku state house kuja kunachitikanso zinthu zinthu zopoira kwambiri kk nkhani za kuphwanyidwa kwa state house zija inali ili mma inali ili mmanja mwake state house nthawi imeneja amangoyang'anira eh? ikuyenera kukhala milandu yokhayokhaso imeneyo sitikuti ammangira pa mulandu umenewo koma ikuyenera kukhala milandu yokhayokha kubedwa kwa agalu kuja ku state house state house yo inali ili m'manja mwake nthawi imenejayi agalu amabedwa iye ali kutino iye ndi amene amayenera akhale ngati chairman woyang'ana kuti china chilichonse pamenepa kusuntha kwa china chilichonse ku state house kuja iye amene ndi kuti akhale chani akudziwapo kena kake so can you see kunena kuti no pali zimilandu zambiri zoti mukhoza kumangolingalira zoti kapena ndizi kapena ndizi kapena ndizo Mwinanso kulinso zina zoopsanso kuposanso zimene tikulingalirazi chifukwa choti kuti oti tidikira apolisiwo akabweretsa ndekuti tidzakhala tikupatsani pano pa Justin Tech Malawi akutitu.